ka m kọwalụ gị omenala eji eli nwaanyị na steeti Abịa omenala eji eli nwaanyị na steeti Abịa otu onye ọdịnala bụ maazị Kalu Okorie Ozu kọwara na ọ bụrụ na nwaanyị anwụọ na steeti Abịa na ihe mbụ ezinụlọ ebe a lụrụ ya ya bụ ụmụ ya na di ya ga-eme bụ ịgwa ezinụlọ ebe a mụrụ ya na nwa ha nwaanyị anwụọla ha ga-eji mmanya ọjị na ihe ndị ọzọ gaa mee ka ndị ọgọ ha mara dịka ha mechara nke a ezinụlọ ebe a lụrụ ya ga-anọkọ kpaa maka mgbe a ga-eli ya ọ bụrụ na ha kpebie oge a ga-eli nwaanyị ahụ ha ga-alọghachi n'ezinụlọ ebe a mụrụ ya gaa mee ka ha mata ụbọchị a ga-eli ya ezinụlọ ebe a mụkwanụrụ ya ga-agụpụta ihe niile ha chọrọ ka ndị ọgọ ha nye ha nke gụnyere mmanya ọjị nri ụfọdụ na-asịkwanụ ka e gbuoro ha ewu ehi atụrụ na ihe ndị ọzọ a bịazikwanụ n'ụbọchị olili ya ezinụlọ ebe a mụrụ ya ga-eji onyinye dị iche iche ha ji akwa ozu nwa ha nwaanyị wee gaa na be ndị ọgọ ha maka olili nwaanyị ahụ etu a ka ndị steeti Abịa si eli nwaanyị lụrụ di Omenala ndị Anambra ji eli ụmụ nwaanyị ma ha nwụọ. Nwaanyị nwụọ na steeti Anambra, ndị ezinụlọ a lụrụ ya ga-eji mmanya na ọjị gaa mee ka ndị mụrụ ya mara. Ihe mbụ ndị mụrụ ya ga-eme dịka ha nụrụ ozu nwa ha nwaanyị bụ na onye isi ezinụlọ ga-egbu ọkụkọ ma tụọ aja tupu ha gawa ịhụ ozu nwa ha nwaanyị. Dịka ha hụchara ozu nwaanyị ahụ, ha ga-agwa ndị lụrụ ya ihe ole na ole ha chọrọ n'aka ha nke gụnyere ewu, ọkụkọ, nzu nakwa mmanya otu ite. ọ bụrụzie na oge ili nwaanyị ahụ ruo ndị mụrụ ya ga-atụkwa aja n'isi tupu e lie nwaanyị ahụ dịka omenala ha si wee dị omenala ndị Anambra ji eli ụmụ nwaanyị ma ha nwụọ dị ha hmm? omenala ndị dịịrị ha gị nwa bụ onye Ebonyi ị ma etu ndị be unu si eli ụmụ nwaanyị ha lụrụ di ma ha nwụọ hmm? Ọ bụrụ na nwaanyị anwụọ na steeti Ebonyi, ụmụ ya ga-eji mmanya na ọjị gaa mee ka ndị ikwu ya mara na nwa ha nwaanyị alaala mmụọ. Ndị ikwu nne ha ahụ ga-abịara ụmụ nwaanyị ahụ mgbalụ bịa soro ha ruo uju maka ọnwụ nne ha bụ nwa ha nwaanyị. Ezinụlọ abụọ ndị a ga-abịa dọrịta isi iji mata ụbọchị ụmụ nwaanyị ahụ ga-achọ ili nne ha. N'ụbọchị olili nwaanyị ahụ, ụmụ nwaanyị ahụ nwere ike iji ehi, ewu ma ọ bụ ọkụkọ nye ndị ikwu nne ha, ebe ndị ikwu nne ha ga-enyekwa ha onyinye dị ka nri, ọjị, mmanya na ịbịara ha olili nne ha. A gaghị edosakwanụ ozu nwaanyị ahụ n'ihu ama. A gaghị esi n'ezi bubata nwaanyị ahụ kama a ga-esi n'azụ ụlọ wee bubata nwaanyị ahụ n'ime ụlọ. Mm, nke a bụ obere m nwere ike kọrọ gị maka etu ndị gịnị Ebonyi steeti si eri nwaanyị ma ha nwụọ. Mm, ndị Ebonyi biko katọpụzienụ nke fọrọ afọ. Omenala ndị Enugwu ji eri ụmụ nwaanyị gee ntị. Ọ bụrụ na nwaanyị ọkachasị onye bụ ada nwụọ n'Enugwu steeti, ụmụ ya ga-eji mmanya ọjị na ihe ndị ọzọ gaa ebe a mụrụ nwaanyị ahụ gaa gwa ha na nne ha anwụọla dịka ha mere nke a ndị ikwu nne ha ga-ekunye ha mmiri ọṅụṅụ iji gosi nnabata ozi ahụ nakwa inye ụmụaka ahụ ikike iji wee rie nri ebe a mụrụ nne ha abịazie n'ihiwe ma ọ bụ ịka ụbọchị a ga-eri nwaanyị ahụ ọ bụ ezinụlọ a mụrụ ya nakwa ezinụlọ a nụjere ya ga-anọkọ iji wee ka ụbọchị dị ha mma iji wee rie nwa ha nwaanyị nakwa nwunye ha ọ bụrụ na esoghị usoro ndị a mmụọ nwaanyị ahụ ga na-aga na-akpa ike n'ezinụlọ ebe a mụrụ ya abịazikwa n'oge oriri ya ndị mụrụ ya ga-azụta akwa ọjị mmanya na ihe ndị ọzọ gaa ịkwa ozu nwa ha nwaanyị n'ebe a lụrụ ya nke a kpọrọ ụlọ akwa ezinụlọ ebe a nụrụ nwaanyị ahụ ga-anabatazi onyinye ndị si n'aka ndị ọgọ ha wee bịa ma nyeghachikwa ha tinyekwala ha ihe ndị ọzọ ha ga-achọ n'aka ha etu a ka ndị steeti Enugu si eri nwaanyị nụrụ di na ọ bụrụ na ọ nwụọ omenala ndị dịịrị ha hmm? omenala dị n'iche n'iche dịka Igbo si wee kwuo na Igbo na-asụ n'olu n'olu mana ha kwuo ụkwara ọ bụrụ otu abịa na steeti Imo ọ bụrụ na nwaanyị tozuru oke ya bụ nwaanyị mụtara ụmụ na ndị ọzọ nọrọ n'ute ọrịa ụmụ ya ga-aga mee ka ndị mụrụ ya mara na ahụ esichaghị nwa ha nwaanyị ike. Ọ bụrụ na nwaanyị ahụ nwụọ, gee ntị, ụmụ ya ga-alaghachi n'ikwu nne ha gaa gwa ha na ọrịa ahụ na-arịasi nne ha ike. Ezinụlọ mụrụ nwaanyị ahụ ga-abịazi bịa hụ ozu ya tupu etinye ya n'ime njụ oyi. Ọ bụrụzie na oge eji eri ya ruo, ụmụ ya ga-agaghachikwazi n'ikwu nne ha gaa gwa ha na achọgo iri nwaanyị ahụ ya bụ na oge akwamozu ya eruola ndị ikwu nwaanyị ahụ ga-agụpụtazi ihe ndị ha chọrọ ka ụmụ ya mere ha ndị gụnyere anụ ehi a manyere akwa jọji ọjị mmanya na ihe ndị ọzọ ihe a na-akpọ ya bụ ịkwa ngwa ozu n'oge olili ozu nwaanyị ahụ anụ ọbụla ụmụ ya gburu ha ji eri nne ha ha ga-enyerịrị ndị ikwu nne ha akụkụ anụ ahụ ahụ ruru ala Ee, etu a ka ndị Imo steeti si eme olili ozu nwaanyị ọbụla nọ na di nwụrụ anwụ hmm? mana o nwere ihe gbapụtara ihe n'usoro ndị Igbo si eri nwaanyị kedu ihe ndị dị ya ahụ o nwere ihe ndị gbapụtara ihe n'usoro ndị Igbo si eri nwaanyị nke mbụ bụ na ndị lụrụ ya ga-ebu ụzọ mee ka ndị mụrụ ya mata na nwaanyị ahụ anwụọla ọzọ bụ na mgbe ụfọdụ akụkọ ọnwụ nwaanyị tozuru oke na-abụ ihe ọṅụ nye ndị ezinụlọ ya dịka a ga-enwe oriri na nkwari dị iche iche na emume olili ya ọzọzi bụ na ụdị emume a na-eme gụnyere igbu ehi ewu ọkụkọ mmanya nri nakwa ihe ndị ọzọ na-abụ etu aka si wee ghara ezinụlọ nwaanyị ahụ ama m na i si na ihe ndị a wee mụta ihe matakwa ka ndị Imo steeti si eli ozu ha udo